Moni ndine Jackie nde lero tikukamba nkhani ya ku usa ku mzinda wa Florida ndi nkhani yonena kuti ndinaikambapo nthawi ina yake mwachidule mkatikati mwa macheza koma apa ndati ndiikambe payokha nkhani yake ndi ya chidwi yochititsa chidwi kwambiri ndiye tatengani chakumwa tiye ticheze mayi uyu dzina lake ndi Dalia Dipolito Dalia anabadwa mu October 1982. Nkhaniyi inachitika mu chaka cha 2009. Bambo uyu dzina lake ndi Michael Dipolito. Michael anali bambo wa pabanja, anali ndi ntchito yabwino, anali ndi nyumba yake yabwino, zinthu zake za dongosolo zochitika zake anali onena kuti banja la chinyamata ndi mkazi wakeyo ete lachitsikana zoti zatsopanobe Koma kaya chinawaona nchani a Michael anayamba chisembwere kuyamba kumayang'anayang'ana azimayi ena online, online dating. Nde pa online paja anapezeka kuti anapeza profile ya Dalia Dipolito nde anamkonda Dalia uja nkupatsana moni. Kenako monzembera mkazi wake anayamba kumakumana naye Dalia uja. Nde Dalia ataona ndalama zomwe anali nazo Michael zinamkomera osati masewera nde anapanga zotheka zonena kuti mpakana Michael agwe naye mchikondi osati masewera Michael anapezeka kuti mpakana anathetsa ukwati ndi mkazi wake kumtaya mkazi wake uja nkumkwatira Dalia nsangansanga zonse nzansangansanga zokhazokha kumkwatira Dalia koma Dalia mkhalidwe lache anali onena kuti machitidwe ake anali auhulehule choncho mbuyo mwa moyo wake nde anakhala ngati wachita mwayi wapeza mamuna onena kuti amaspenda ndalama kwabasi osati masewera pa iye nde ananyamuka kuyamba kukakhala naye Michael akukhala ndi Michael anapeza kuti Michael anali ndi nyumba ina Dalia anapezeka kuti mu kanthawi kochepa, miyezi yochepa kwambiri mu ukwatimu, anasintha dzina la nyumba pa nyumba ya Michael kuliyika mu dzina lake. Koma Michael sanalimbane nazo, anangoyang'ana. Amamugulira zinthu zodula chani, ndiye Dalia anayang'ana bank balance ya Michael kupeza kunena kuti anali ndi 250,000 mu akaunti. nde zinampangitsa chidwi kwabasi kuti ee munthu mpakana mu akaunti 250,000 magalimoto abwino manyumba abwino zinzonena kuti akanatha kumaziona ngati ndi zathu nanga si anthu akwatirana koma amaziona kuti nzamamunayo nde Dalia anaona kuti akufuna kuti katunduyo akhale wake wa iye yekha osati mwamunayo plus ndalamazo amafuna kuti atenge ndi iyeyo nde anapanga chiganizo chiganizo chake chinali chonena kuti mwamunayo afe nde anayamba kusakasaka njira kuti angapange bwanji kuti amuphe Michael Michael samadziwa china chilichonse Dalia anakumbukira kuti anali ndi ex chibwenzi chibwenzi chakale dzina lake Muhammad mu 2009 imeneyo nde Dalia anapita kukakumana ndi Muhammad nzoti ndizoti tikambirane Muhammad uja anapitadi kukakumana naye. Pamenepo mpamene anayamba kumufotokoza kuti ine ndimafuna kunena kuti ndikufuna munthu wonena kuti amuphe mwamuna wangayo. Undipezere munthu woti amuphe ndikulipirani. Ndikulipira iweyo ndimulipiranso mwamunayo. Ndiye Muhammad analingalira ndipo sanakane. Anamuuza Daliya kuti ayi ndifufuza ndikupatsa result ndikuuza ndikapeza munthu. Ndiye anasiyana pamenepo. Muhammad zinamusowetsa mtendere. Ananyamuka anapita ku polisi kukanena kunena kuti ineyo ex girlfriend anakwatiwa ndi mamuna wina koma anabwera kuzandipempha kuti ndimpezere munthu oti amuphe mamuna wakeyo apolisi ali oo ndi apolisi anapanga plan kuti okay zisavute ukamuuza kuti wampeza munthu munthu wake akhala undercover mpolisi anasankha bambo uyu mwina ife chita akuoneka ngati akuzopha anthu mwina kwa iwowo koma anasankha ameneyo nde muhammad uja anavomera anapita kukakumana naye daliya apo kukamuuza kunena kuti chani munthu ndampeza koma akufuna chani akufuna deposit msangamsanga pa nthawiyo muhammad anavekedwa chani waya kuti apolisi azimva chilichonse komanso anayika kamera kumamuona zomwe amayankhula zomwe amapanga kenako daliya uja anavomera kunena kuti okay ndipereka deposit sinkhani yayi kenako anapanga meeting ina kunena kuti ah ukumane naye wekha munthuyo umuuze zotani zomwe iweyo ukufuna kuti azipangike daliya uja anavomeradi anakakumana naye ndi ndani bambo uja ndizingoti njiba panopo eti hitman koma iye samadziwa kuti ndi mpolisi amangoti ndi munthu opha munthu opha anthu ndi anakakumana naye anakwera galimoto ya munthu uja nkumakambirana plan kunena kuti zikhala bwanji So I just want to make sure that, you know, this is what you want. All right? So, sure you want to kill this dude?

koma undipase ndalama ndi anatulusa ndalama ndikumpasa munthu uja kenako daliya ankafuna kunena kuti iyayi apita ku banki anamuuza hitman anamuuza njiba uja kuti wamuna wanga apita ku banki tsiku lakuti lakuti nthawi yakuti ukamuomberere kumeneko ndi njiba uja ananena kuti ayi ine ndili ndi nzeru yabwino bwanji ndizamuomberere ku nyumba kwako iweyo uzatuluke umesa umapita ukathamanga ali ndimapanga exercise ndimakathamanga te nthawi yomwe ukathamanga uzandisiyire kiyi wa nyumba Ndizapita ndikamtani ndikamuombera zipolopolo ziwiri mmutu Dalia uja akuti ok chabwino imeneyi ndiye plan yabwino nkugwirizana tsiku. Zonsezo zinachitidwa record. Anamuchita record akuti anaopereka ndalama. So zina zonsezo zimakhala zofunikira kwa apolisi kunena kuti muonesetse kuti apereke ndalama. Walipiradi. milandu imeneyo muonesese kuti anene kuti ndikufuna kuti afe ndithu nkumamfunsa dala mafunso onena kuti ayankhe kuti inde afe ndithu kuchionera kuti 5000% ndifuna kuti afe ndi anapanga plan yonseyo kunena kuti oh, wednesday likubwerali uchokepo kunyumba upite ukathamange ine ndibwera nzamuombera iye ujadi kuvomera anampasadi munthu wachiwembu uja kiyi wednesday lafika Daliya anatuluka mnyumba monga mmene anagwirizanirana ati kupita kukathamanga ku exercise. Anamusiya mwamuna wake Michael ali mnyumba amagona. Atangopangidwa operation nde amapumula anagona. Daliya wapita kothamanga. Apolisi kuthamanga nthawi yoti Daliya kulibe sakuona chomwe chikuchitika angoti wachifwamba uja wapita akamuombera mwamuna uja ndilandira uthenga nthawi ina iliyonse kunena kuti bwera kuno mwamuna wako wamwalira. Komwe aliko nzomwe amadikilira. Apolisi kuthamanga kupita kunyumba kuja kugogoda a Michael kutsegula chitseko ali tiye uchoke mu nyumba msangamsanga iyeyo ah, ali bwanji ali akazi anu afuna kukuphani achita hayara munthu ndife apolisi iye confused ali bwera kuno tikufotokozere zonse later apolisi ndikupanga scene ija kuyika chiujeni chitepi chawo chija cha crime scene kukhala news reporter apolisi chanchani kupanga ngati kuti kwachitika chiwembu munthu waphedwa panja ponse kuchita set scene nkufika point yoyikapo anthu amakamera koma amakamera ake anayitanisa anthu a program ina yake amatchula kuti cops apolisi amapanga zosiyanasiyana ma program awo nkuwabweretsa dala iwowo kuti ajambule zonse zomwe zikutani zikuchitika basitu a- achita set scene kukhala ngati kunena kuti kuchi- kwachitika chiwembu kwaphedwa munthu apolisi ayitanidwa kwabweranso maripota kenako anamuimbira foni daliya foni yake naye We're at your residence, ma'am. Can you come right back to your residence, please? A Dalia inali foni yomwe amayembekezera nkale sanamuuze anangomuyitana kuti abwere china chake chachitika ku nyumba Dalia anathamanga koma musayiwale kuti Dalia anali akudziwa kale kuti amayembekezera kuti alandira foni yonena kuti amuna ake aphedwa anathamanga kupita kutiko kumene kuja anachita kumujambula si kuno makamera anali konko ngati kuti akubwerera nkhani za chiwembuzo koma akubwerera iyeyo Daliya kufika pamene paja mpolisi basi kumtenga kuti amuuze, akumuuza kuti zomwe zachitika ati mamuna wako ati asanamalize ndi sentensi yomwe kuti waphedwa a Daliya kuyamba kulira. Oh, okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He, he's been killed, ma'am. I'm sorry. Try to calm down. anachita kuwajambula kumtsamira mpolisi lirani pamene paja eh, oh, eh. kenako Tsono kulirako anayamba kudandaula galu wake, ii galu wanga ali m'nyumbamo, he chanchani, samalira amuna ache. Apolisi anamuuza kuti, ayi galu wanu tili naye musadandaule, tiyeni ku polisi ti- mutiuze kunena kuti munali kuti chanchani, monga mmene zimakhalira eti kuti umakaperekabe statement. Anamtenga Dalia ulendo naye kutiko, ulendo naye ku polisi. Basi ku polisi kuja mu interrogation room kuyamba kumuuza kuti ah ujeni mamuna wako waphedwa kunabwera munthu wachifwamba wamuombera mmutu kawiri ndendende mmene anayankhulitsana ndi anjiba aja adaliya aja kumachitabe chisoni pamene paja zabodza pretending onse apolisi akuchita kudziwa kunena kuti munthu ngwabodza iye kumadabwa bodza pamenepo kenako apolisi anatulusa munthu ali munthu tamugwira uyu nkutulusa anjiba aja atawamanga ali tamugwira munthu amene anamuombera nde anadzatutumukano adaliya aja fedi samayembekezera kuti munthu uja angapezeke kuti wagwidwa nthawi yomweyo kuti nangaso amadzaopa kuti ngati uyu wagwidwa mwina andiulula akumuuza naye kuti "Eh, munthu amene anamuombera mamuna wako ndi uyu iye uja kumadabwa nawo pamene paja akumfunsa kuti unamuonapo munthu ameneyu daliya uja kumakana pamenepo kenako anangomuuza kuti adaliya musatipusise tikuziwa zonse zomwe muna- mwapanga moti tikukumangani chifukwa chofuna kupha amuna anu

onena kuti nawonso ntchito yawo ndi yojambula mapulogalamu a apolisi osiyanasiyana anatulusa clip imeneyoyo mu 2009 inavuta inatchuka inali viral adaliya akulira bodza pamenepo kuti akulirira amunawo nthawi imeneyo anali atangokhala miyezi sikisi and mamunayo samaganiza olo kulota kunena kuti mkazi wanga afuna kundipha ayi amangoona ngati chilichonse chili bwinobwino koma adaliya anasankha kunena kuti amuphe amulande chuma chakecho daliya nthawi anali kuti alibe ndalama zomwe Nde Daliya anamangidwa, atamangidwa anamuzenga mulandu, kumulandu uko amanama kumakana kuti sinimafuna umupha, timangopanga show, timangota zaboza zokha zokha, mapeto ake anampeza olakwa anampanga sentence, koyamba anampanga sentence to zaka 20 kenako anapanga apilu nde zinatsika zinafika 16, akuyembekezereka kuzatuluka mu prison mu. 2031 pakali pano daliya ali nzaka 41 imeneyi ndi nkhani ya daliya dippolito mtsikana amene anatchuka kwambiri kufuna kuchita chiwembu amuna ake nkugwidwa manja ali mkhosi zikomo kwambiri